ị bụkwa onye Igbo ị na-asụkwa Igbo sụọ asụsụ anyị ọdị Igbo amaka ndị daalụ na abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa akọwa dị uche ụwa na-ekwu ee ihe m chọ ka anyị rụtụ aka dị ya bụkwa ofu ihe ahụ anyị na-ekwu mm, anyị ga na-ekwu ya ganye na ọ banye ọ ga-abakwa ya bụ ife bụ ihe gbasara ịfụnanya ee unu niile ga-ekweta m ma m sị unu na ọ bụrụ na ịfụghị onwe gị n'anya ị ma afụ mmadụ n'anya ị ga-ebu ụzọ fụ onwe gị n'anya i wee maa ka ọ dị gị i wee nwee ike inye mmadụ ihe m ji na-ekwu ya bụ na gịnị kpatadịrị e ị ga-abụ i je agbamnkwụ onye igbo dịka o yi agbada ma o yiri nwunye eyiri baba biko ndị ugwu onye ka ị fụrụ yi akwa ndị igbo isi agụ wee gbaa akwụkwọ vela ọ na-emekwanụ mba ọ ịgbaghakọta nke unu gbalụso nke ndị ọzọ ihe na-adị ndị igbo mma bụ ịgbagha nke ha gbalụso nke ndị ọzọ onye ụlọ ya na-agba ọkụ ọ na-achụ oke onye mere anyị ihe a o tibia na mmiri tụfịakwa wetanụ onwe unu ọ bụlụ ọgwụ ka a kọrọ unu ewechapụ m ya n'anya unu taa i je ịgba nkwụ i were akwa ndị ndị ugwu yiri ndị ugwu one ji nke gị gbaa nkwụ anyị hapụ ihe ihe ihe ihe mere anyị onye ka m ji akwanyere ndị india ugwu ndị india ndị ndị ọcha bịa na be ha a sị ha were omenala ha naba n'ala ha nka na ụzụ anyị nwa anyị a- a- a- a- a- anyị nata ha omenala ha jidesie ya ike sị ha were nka na ụzụ ha jere ọ bụrụ nzuzu bụ ihe ọ bụrụ nzuzu bụ ihe a mba unu gwa m na ọ bụrụ na ọ bụrụ nzuzu ee n'oke okpofufu a na-ekpora na- na- na- n'obodo a ka mmadụ ga-achịrị kootu olu

e nwere ka ị ga-esi mee gị bụ onye isi ojii ị kalụ ndị ọcha bụrụ ndị ọcha ha bụ ha fụ ha ihe a bụ omenala ha ha jide ya ihe ahụ ha ga-eji bịa na-asị anyị ndị nke a dịkwa egwu anyị agbaghọkata ya gbalụso ha lukwe mgbe ụwa ga-agwụ lukwe ma ọ bụrụ na ụwa ga-agwụ lukwe ụwa ta ụwa niile anyị enweghị ike ịdị ka ndị ọcha anyị enweghị ike ịbụ ndị ọcha ihe anyị bụ bụ ndị isi ojii be proud of who you are so that people will come and imitate you ha gbazi na-eso ndị mmadụ ifele na-egbugbo ndị igbo ụlọ ọgwụ ka ebela anyị ha o oh, chi igbo ọlụta ọzọ dịka ibe ya bụ na ịgbara ndị isi ozi bụ ndị ovadu anyị bụ ndị ovadu ndị ọzụzụ atụrụ malụ na ife na-agwa ndị unu na-azụ ụfọdụ mgbe unu na-agwa ha ihe unu kụzichara ha ihe ha bịa na-emezi ya ma emefe ya ị na-ekụziri ndị ekụziri ihe iwe ka asị gị ee you make the money the lord will bless you ekụziere ee praise the lord ee na-anataziri eko I'm going to show these people m ga-egosi ndị a na m ji aja ego na the lord has blessed me biko which lord blessed you to, to come and cause nuisance malụ nụ ihe unu na-ege malụ nụ ihe unu na-etinye n'isi unu anọ ifuru ọbụla ọ dị mkpa kwanyere onwe gị ugwu ọ bụghị ihe niile a gwa gị ka ị ga-ewelụ malụ mgbe a na-etinye ọgbaghara malụ na ife unu na-agwa ndị unu na-azụ mfu ihe ahụ na-eme na- na-ebute ọgbaghara ọ ya mee ndị nke chosen na ndị nke a- nke agbalụsi ebe one mountain of fire aja ha na-agbazi mgbe onye ọbụla amalụ m ife a na-emezi ihe hmm? ka onye ọbụla malụ malụ malụ ihe ọzọ dịka ibe ya bụ ndị ndị ndị ndị ndị nụ kpatara ego biko ị kpata ego ọ dị gị ka ị yelụ mmadụ aka ihe ị na-achọ bụ ndị ga na-efe gị ee obodo anyị obodo anyị natalụ ihe ya ntị anyị natalụ ị na-eko maka na ihe ị chọ ị chọ ka ha na-efe gị chọọ ka o nwee onye gbagote n'ọkwa gị ego gị ahụ naa n'iyi ọ bụ na o nweghị i ji ya wee o nweghị onye i ji ya wee yere aka ngwuru gị e nwe ndị agụụ na-agụ ị fụta to satisfy your ego i bulu ego gị jee n'ụlọ ụka egwu ya ndị fụrụ na-agba nke a na-akpọ ya Lamborghini onye na-agba Lamborghini mana enwere ndị ekpiri ekpiri na-atụ n'isi agụ asụ ahụ adịrọ fa mma ndị nke ebe ha zara aza ihe ndị nke ọya dị iche iche dịcha nọcha na ogologo ụzọ ị gbata ị gbafelụ ha i bulu ego ahụ jee je bunye onye na-agba Lamborghini ewo onye mere gị ihe ọ gaghị adịrị ya na mma hei fiakwa afọ ata gị mmiri ị bụghị ezigbo mmadụ ị bụghị ezigbo mmadụ kwanyere onwe gị ugwu nyere mmadụ aka ị gaghị ahụ anyị ka m ji ekene onye dịka efu ee nwoke a ee Masters Energy Hey! ama m ihe ọ na-eme na be ha Hey! chi m o e nwee ụdị mmadụ ya iri iri ole na n'igbo anyị agabagoro enweghịzi ihe na-ese m na onye ọbụla adị n'ọnụ mmanụ n'ịdị eri n'imi na-eriju n'afọ m ee mụtanụ nke dị mma hafụnụ nke ọjọọ aghụdịla ya iyi onye ọbụla amala obi ya n'ala igbo ụmụ obere obere ihe a na-asị na o nweghị ihe ọ bụ this one is not important ọ ya bụ ihe na-agbasa n'obochi malụnụ onwe ụnụ nataba n'ụlọ si na ụlọ mara mma pụọ ilo iwere ụmụ ma m bịa ịbịa dị n'ime obe na-elo nri achịa m ịbịa dị asị m ndị nye m mmiri ịkwọ aka ka m were kwọọ aka lie nri bụ na ị na-enwe ngazi eji eri nri nye m fork fork sno fork nwere egwu gbuo m ọya ọya elele ọ ka mma onye a na-asị dose nke i ji ihe o ji adịghị mma ndị igbo dowenụ nke ụnụ ji welunụ ihe eji mara ụnụ gaba na ije ọ ga-akanyela anyị aka karịa ịgbasoro ndị ọzọ anyị abụka ndị overdo overdo enweghị ihe o megoro anyị kemgbe anyị mere gị biko ka anyị dewekene overdo mara onwe anyị dị n'udo Hmm? Mhm. etu a ka anyị ga-esi wee ruo ebe anyị na-eje o maka ọkwala ụkwụ a na-amaji eje Ụmụahịa ọ ya atọrọ Okigwe onye dị elu Okigwe na ọya ebe dị ka eh, nweta ugwu ka ọ ya- ọ ya akwụsị ma ọgwụ ka ọ ya akwụsị onye elu Okigwe ndị daalụnụ a sị ka m ka m tụkọ ofu a taa ka m na-abịa okwu ọzọ m ka ga-ekwu ee mana ọ dị ka ndị mmadụ na-asị na m na-asụ Igbo- asụ igbo too much dị ka m ga-asụzi oyibo na nke a unu kwuru okwu achọrọ m ịna-anụ ọnụ mmiri okwu unu gwanụ m ihe ọ dị unu ka a ga-alụtụ aka n'ala Igbo gwanụ m ya ka m na-ekwu ya ee ọ mụwa nọ n'ihu ọgụ nsogbu adịghị ojishawa ọgbọ